Seo an chéad uair go mbeimid ag déanamh taifead ar an bpodchraoladh ó bhí an Nollaig ann so fáilte ar ais agus fáilte romhainn thar n-ais is dócha agus so táimid chun is dócha sraith teoranta a dhéanamh sna seachtainí amach romhainn bunaithe ar an níl fhios agam cén focal is fearr le cur air ach an phenomenon atá é grá ar an trá.
Clár faisnéise.
Curtha i láthair ag David Attenborough so chuir céad a rá. Agus anois? So mura bhfuil tú ar an eolas faoi grá ar an trá Uimhir a haon, cá raibh tú le seachtain anuas? Agus uimhir a dó, táimid anseo le is dócha plé a bheith againn faoin gclár agus céard a cheapamar faoi na buaicphointí na carachtair éagsúla atá le feiceáil ar an gclár. Is dócha an príomhrud an chéad rud go léiríonn sé ná cé chomh beag is atá saol na Gaeilge because tá aithne agam ar thriúr

Bhí an léiriúchán an-mhaith cheap mé, like an actual you know na cameraí agus an eagarthóireacht agus gach rud a bhí déanta acu, ní raibh fhios agam, I mean I know Virgin tá ann so sin class ach ní raibh fhios agam céard le tnúth leis so yeah bhí mé an-sásta leis actually caithfidh mé a rá. Agus bhí Síomha agus James. James. Bhí Síomh agus J- Icons. bhí Síomh agus James iontach. Bhí sé cineál ar nós like, you know, tús an Great British Bake Off nó something just like Yes. skits Oh my beaga. god, yes. Sin an vibe a fuair mé. Yeah. Thaitin an dynamic liom an oiread mar theastaigh cineál a bheith an spraoi sin seachas a bheith dáiríre mar d'fhéadfadh sé ansin a bheith cineál like Californication cineál. Yeah. Dá mbeadh siad thar a bheith Agus- dáiríre. Is besties iad sa fíorshaol go bhfios dom. So sin deas chomh maith an dynamic sin a bheith ann. Yeah, ar nós dá mba muide Virgin Media.
Grá ar an Trá?
Yeah. Season 2? Ach bhí mé ag gáire caithfidh mé a rá ag bean an tí agus man an tí. Yes. Unreal.

Eh so is dócha sa chéad chlár bhuaileamar le bean agus man an tí so eh Síomha Ní Ruairc agus James Kavanagh. Em bhuaileamar leis an deichniúr eh so cúigear buachaillí, cúigear cailíní, cúigear foghlaimeoirí, cúigear Gaeilgeoirí. Eh so bhí sé deacair coinneáil suas ar na daoine ar fad. Eh so tá an liosta agam cé hiad agus céard a dhéanann siad so. Cé leis siad? Eh. Yeah, so seo. So bhí Laura againn, is ábhar oide í ó Longfort agus Gaeilgeoir í. Ansin bhuaileamar le duine darb ainm Seán Ó Maoilchiaráin um, oh. is dóigh go bhfuil aithne go bhéir nó cara mór linn ár ndeartháir ár ndeartháir ach tá le an rá leis.

agus is foghlaimeoir í chomh maith. Rud. Ansin bhí Megan againn, atá mar láithreoir raidió ó Chontae Cheatharlach agus is foghlaimeoir í ansin. Femi, oh my god, labhróimid faoi Femi níos déanaí. Oh yeah, gafa leis. Gafa leis. Bainisteoir Riosca Teicneolaíocht Faisnéise ó Dún Dealgan. Um ó Chontae Lú agus is foghlaimeoir eisean agus ansin bhí Ciara againn is teicneoir cógaslainne tá bhí mé ag iarraidh like na Cad é an? like job descriptions ar fad a aistriú but pharmacy technician an Béarla atá air ó Bhleá Cliath atá ina foghlaimeoir agus sin bhuaileamar le Dónal atá mar bhainisteoir meán sóisialta ó Phort Láirge atá ina Gaeilgeoir agus sin bhí Saoirse againn a oibríonn le polasaí digiteach ó Bhleá Cliath ach atá lonnaithe sa Bhruiséil, atá ina Gaeilgeoir, agus ansin bhuaileamar le Andrew chomh maith atá ina aisteoir ó Chondae Mhuineacháin agus is Gaeilgeoir eisean so sin iad na daoine gur bhuaileamar leo ar fad ag an tús. Yeah. Maith thú, tóg anáil anois. Maith bhean, maith bhean, maith bhean. Maith bhean.
Tá sé an-deacair a sníanana tumcí.

dochreidte. Tá mé ag iarraidh labhairt léithi faoi céard atá ar siúl aici mar níl líne ar bith ar éadan Ghráinne. Sin clár eile, bhí thart an clár eile i mo thaobh seo. Yeah, faoi- Just ar- ar chraic an ghrá. Just, no but just le labhairt faoi Gráinne Seoige in iomlán, just like fé Yeah. clár, fé fé go heagrán héin tuillte aici uh, ar phodchraoladh na Gaelgals. Um, so tháinig sí isteach agus is dócha chuir sí gach duine sna lánúin, so ansin bhí na lánúin againn Bhí Seán agus Megan le chéile, Laura agus Loman, Ciara agus Dónal, Saoirse agus Femi, Michelle agus Andrew. Céard a cheap sibh faoi na lánúin nuair a chuir sí le chéile iad ar dtús? I know go raibh sé deacair mar ní raibh aithne againn ar a chéile agus againn ar a chéile, ní raibh aithne againn orthu agus ní raibh aithne acu ar a chéile ach an oiread mar tharlaíonn. So céard a cheap sibh faoin like kind of an struchtúr sin agus na lánúin éagsúla? Ceapaim go ndearna sé ciall mar gheall go ndeach go raibh like na daoine ar chomhaois lena chéile nó cóngarach go leor le chéile. Like is cuimhin liom nuair a tháinig na hainmneacha agus na pictiúir agus gach rud amach ar an Instagram ar dtús sular thosaigh an chlár. Bhí mé ag iarraidh like teacht ar na lánúin you know. Bhí mé ag breathnú orthu cé a mbeidh le cé, cé a mbeidh Seán leo. Ach umm yeah agus bhí an ceart agam caithfidh mé a rá le gach uile ceann so. Like, yeah. Yeah, ceapaim go bhfuil siad maith.
Yeah, is maith liom an chaoi nach ndearna siad, you know ar Love Island bíonn siad like bunaithe ar like an cuma atá ar an duine nó like bíonn orthu like an rogha héin a dhéanamh nó like is vótáil poiblí a bhíonns ann so like obviously baineann sé an-chuid leis an cuma atá ar an duine nó cibé rud whereas bhí siad just in ann iad a chur le chéile agus ní raibh aon rud cosúil leis sin agus ní raibh aon duine ag mothú go dona nár roghnaíodh iad nó aon rud mar sin. Thaitin sé sin liom. Thaitin sin go mór liom chomh maith. Bhí mé actually ag smaoineamh faoi sin chomh maith. Yeah. An t-aon rud a rith liomsa ná bhí mé like tá sé seo chomh díreach ach like tuigim cén fáth go bhfuil. Yeah. Ach freisin bhí mé like nach mbeadh sé iontach dá mbeadh cailín le cailín nó buachaill le buachaill nó cibé cé acu. Yeah.
Ar sraith a dó.
Yeah. Agus rud amháin eile, bheadh sé deas b'fhéidir, now seo just ag teacht uaim féin agus dar ndóigh tá gach duine go hálainn ar an gclár, caithfidh mé just a rá like má tá sibh ag éisteacht linn, tá sibh ar fad fab like ó thaobh pearsantachta agus go fisiciúil ach ba bhreá liom duine atá like a bhreathnaíonn cineáilín difriúil you know like ar thomhas difriúil b'fhéidir. Tá gach duine ar an tomhas céanna em tomhas coirp agus bheadh sé deas b'fhéidir just an representation de dhaoine níos mó nó níos lú a fheiceáil ach sin an t-aon rud a bhí ar intinn agamsa agus mé ag breathnú air. Yeah I think go raibh sé i gcónaí chun a bheith deacair orthu ó thaobh like ilchineálacht de mar gheall gur, go raibh siad ag lorg, obviously bhí siad ag lorg daoine le bheith ar an gclár but bhí siad ag lorg cúigear Gaeilgeoirí agus cúigear foghlaimeoirí chomh maith agus kind of conas a I don't know, conas go ndéanann tú a leithéid sin, do you know, like daoine chomh hé- like tá like agus arís like tá pearsantachtaí like iomlán éagsúla acu ar fád agus like tá siad éagsúla in a mbealaí fhéin but just ó thaobh like an kind of gnáth ilchineálacht de like Fear, yeah, ficsean níos fearr é sin a bheith. Is deimhin daoine iad le spéiseanna. Le suimeanna agus pearsantachtaí éagsúla.
Tá cúpla nóta a'm just sula dtéimid ar aghaidh mar seo cúpla nóta ó sular tháinig Gráinne isteach leis na daoine a chur le chéile. Buideál leis na hainmneacha.

le Love Island bíonn like jeeps acu agus siad oscailte is osclaíonn an áit as suas agus spraoi agus tá siad brúite thiar ar chúl go like seven seater um
so on brand sorry bhí mé actually ag caoineadh ag caoineadh uh, bhí níos mó málaí ag na lads ná bhí ag na cailíní ag tíocht rud a cheap mé a bhí an-spéisiúil agus

a fhad 's atá siad ar an gclár. But an chéad cheann atá agamsa ná James Kavanagh agus an feisteas ar an trá agus an tweet sin his job is beach. Dochreidthe ar fad. Deich as deich. Like, arís, an rud faoi seo ná tá daoine chomh greannmhar. Tá daoine chomh greannmhar agus chomh glic agus like bhí mise like bhí an group chat ag dul like trí thine oíche Luain nuair a bhí seo. Don chéad uair le fada. Don chéad uair le fada like seo group chat a bhí like

so gáire Síomha Ní Ruairc oh my god iconic just like má tá aithne má bhíonn aithne agat ar Síomha tá just an gáire is fearr aici so bhí sin le cloisteáil like roinnt mhaith sa chlár. Seán ag glanadh. Oh no stop. Agus is breá liom go ndearna siad like reel as agus go bhfuil gach duine gafa leis ag glanadh just chomh. Ach goidfidh siad uainn anois Seán is linne Seán.
Yeah.
Tá like, you know, nuair nuair a bhfaigheann tú amach faoi rud iontach agus níl tú ag iarraidh a rá le aon duine. B'é Seán ag cholamhan in My little indie artist Seán. I know, I know. He's, he's not like other girls. He's just- Um, an chéad cheann so ar dtús just bhí Gráinne Seoige agam

Yeah, chomh iconic. Em, léine Andrew, nuair a thagann sé isteach ar dtús. Oh. Eh, mar bhean aiteach, tá mé ag iarraidh fáil amach cén áit a bhfuair tú é sin, Andrew, 'cause tá sé uaim. Agus sin Eh, goidfidh mise caitheamh- uaitse. Le caitheamh, le caitheamh ag an George. Eh, an chéad uair eile a bheas mé ann. Do, dochreidte ar fad, chomh funky, is breá liom funky léine. Em, arís, Femi, caithfimid é a chosaint. Chomh just just like really wholesome agus arís like just tá sé ag déanamh sáriarracht ó thaobh na Gaeilge de um, agus just like yeah arís fear Dún Dealgan agus bhfaca tú nuair le cic do Saoirse san éadan Bhíon tá sin agamsa an te an dúshlán Bhí an dúshlán chomh greannmhar agus oh. go bhfios dom is co-founder é de you know um, on Instagram Black and Irish. Ó stop! Ea is co-founder é Femi, go bhfios dom, eisean agus Leon ó Mhá Nuad, ceapaim. Yeah. Yeah.
Tá tá lugad ait go Má Nuad ag deireadh. Yeah. Alright.
Em, so sin, so sin an rud a bhí agam, so an dúshlán, so tá cuid A agus cuid B agam. Cuid A ná Femi ag ciceáil mo dhuine agus cuid B ná Seán ag léimt Ag léimt. ar an líne. Agus ansin, Róisín, chonaic mé do eh, scéal níos luaithe faoi like, Seán cé a ghortaigh thú agus bhí mé chun freagra a chur like, an

thug sé siar dom go like lá spóirt sa bhunscoil
like rásaí trí chois agus loved it yeah an ubh ar an spúnóg iconic yeah iconic uh, get your protein sin tá never have I ever agam agus

Tá mé ag iarraidh oibriú amach anois an ndearna siad taifead ar an rud uilig agus eagarthóireacht a dhéanamh air agus ansin Gráinne a thabhairt isteach sa siopa, sa seomra nó an ndearna siad like lá agus ansin Gráinne a thabhairt isteach agus lá agus Gráinne a thabhairt isteach mar ní bheadh sí suite ansin ar feadh an lae ag breathnú ar an dream seo ag faire go dtarlódh rud eicínt. So tá an oiread spéis agam sa taobh eagarthóireacht dhó ar an gcaoi sin. Tá mé ag iarraidh like raibh sí ann an t-am ar fad nó raibh sí ann just isteach 's amach? Déarfainn é go ndearna siad taifead ar an seach like an cúig seachtain ar pé rud seachtain I dunno cé chomh fhada is a bhí siad ann ar fad le chéile Mm. agus ansin gur tháinig Gráinne isteach chun like lá iomlán a dhéanamh ag Yeah. taifead saghas rud mar Yeah. sin. Confessional type.
Yeah. Is dócha beidh le feiceáil ansin an tseachtain seo chugainn má seoltar duine abhaile like má tá sé yeah. tar éis sin a dhéanamh whereas then bheith like an air sin le like éadaí agus like leanúnachas sin like n'fheadar táim sna meáin ag teacht ag obair nó ag plé leis na meáin like hmm an ndearna siad like í a thabhairt isteach nó like ní like just níl aon like fourth wall againn it's just like oh it's seo mar bhíonn do you know uh so like anois tá like an gúna céanna ar Síomha ag an tús agus nuair atá duine le seoladh abhaile agus tá like dhá lá th'éis tarlú so like tá mé like breathnú ar an rud a leo agus mé like cén chaoi d'oibrigh sé seo?

Yeah. I wonder an raibh na cam an bhfuil aon mórán camraí ann just like suite ar fud na háite nó an bhfuil like fear nó bean ceamara ann i gcónaí leo, you know? Like, Sílim sa teach go mbíonn na cinn like abair Love Island go mbíonn na Brúnda. cinn like sa

Bhí cuma air go raibh, nach raibh ach, mar a dúirt tú Róisín, nach raibh ach b'fhéidir lá nó dhó tar éis dul thairis nuair a tháinig siad isteach so just cineál gur gur cinneadh saghas spéisiúil a bhí ann.
Cheap mé go bhfanfadh siad ar a laghad dhá episode go dtí go like gur you know. Yeah.
Bhí mé ag ceapadh go mbeidh siad tar éis like abair an tseachtain seo chugainn like duine a sheoladh abhaile agus ansin dream eile a thabhairt isteach. Ba cheart dóibh ar nós ar nós like Love Island do you know ag an deireadh ag an cliffhanger beidh siad rá Amárach agus do bheidh siad like a beirt siúl isteach de réir a chéile you know mar theastaigh theastaigh rud eicínt ag deireadh an chláir go mbeidh daoine ag iarraidh a bheith ag breathnú mar níl sé tarlú chuile oíche so níl sé ar nós clár eile a bheadh mar cuid de do routine so caithfidh daoine ag iarraidh a bheith ag breathnú an tseachtain seo chugainn. Caithfimid stop a bheith ag obair sna meáin, tá sé ag milleadh na cláirsigh seo. Táim chomh feargach go gcaithfidh muid fanacht ar feadh seacht, Yep. caithfidh muid fanacht seachtaine chomh maith. Agus Like, níor arís- seo an t-ad linn faoi.
Ca- Tabhair an But a- gas.
Arís kind of taitníonn sé liom go bhfuil rud éigin ann gach seachtain because níl siad

Oíche Luain chomh maith. I know, like aon uair a ndeir siad tá mé bródúil nó tá mé buíoch nó aon rud mar sin. Ba cheart ba cheart dúinn cluiche dhéanamh ann. Gach uair a bhuaileann muid suas lena chéile, is breá liom sibh, tá mé chomh buíoch. Like an teachtaireacht mór fada. Agus bhfuil a fhios agat actually rud a bhí spéisiúil nuair a bhí Gráinne ag caint leo sa Seomra Dearg so bhí cineál plé ann le bean an tí agus mean an tí agus gráinne gur oibriú amach cén cén cúplaí atá ag gabháil, so em seo do dhaoine b'fhéidir nach bhfuil théis breathnú ar ach níos ag fágáil sibh Géiseach fós agus gan bheith breathnú air ach dúirt gráinne rud spéisiúil dúirt sí I need to hear it to believe it faoi Ghaeilge mar a bhí imní nó bhí an cailín sin thar a bheith neirbhíseach faoi í labhairt agus bhí Gráinne like I need to hear it to believe it nó rud mar sin. Bhí mé like wow like wow maith thú Gráinne seo í ár maith leat. B'in rud freisin faoin like méid Gaeilge a bhí le cloisteáil sa chlár. Níl fhios agam, ní raibh mé róchinnte sular tháinig sé amach cé mhéid Gaeilge a bheadh le cuis- le cloisteáil agus um, like, I know ag an tús like, bhí like, na fotheidil acu agus gach rud mar sin, but bhraith mé kind of gur tháinig na fotheidil agus ansin gur imigh siad i- i PC eile nó Yeah. um, níl a fhios agam agus bhí an chuid Gaeilge ag tús an chláir agus ansin ní raibh kind of ón lár go dtí an deireadh um, agus arís like, sílim go mbíonn muid uilig ciontach as sin com- chomh maith like, mar Ghaeilgeoir, cos like, ní i gcónaí go mbíonn tú ag iarraidh a bheith i do mhúinteoir ar dhaoine nuair atá tú you know so like na daoine like na Gaeilgeoirí bhí siad ní ba chiontaí mar gheall nach raibh siad ag déanamh níos mó iarrachta leis an Ghaeilge but arís tuigim dóibh like ar ndóigh just bíonn sé ródheacair agus ní bhíonn tú ní bhíonn an fuinneamh agat a bheith nó ní bhíonn agus níl tú ag iarraidh bheith like ó is mise an Gaeilgeoir agus tá leis á bhíú dhuit agus Em, bhí, tha- thaitin sé liom go raibh na fo- fotheidil ann, thaitin sé liom nach raibh siad ann an t-am ar fad, mar fiú Yeah, má thuigim rud, má fheicim fotheidil, tá mé ag dul a léamh. yeah, yeah, Tá mé ag cinnte. dul, like, beidh mo shúile just, ní bheidh mé ag breathnú ar an gclár níos mó, beidh mé ag léamh na, na fotheidil. Agus bhí pointe eile, ó bhí go leor daoine an-sásta triail a bhaint as, agus so Hmm. sea, tá mé ag ceapadh go raibh siad sách oscailte, Mhm. agus an bhfaca tú, bhfaca tú an tweet sin, bhí sé ag rá, oh, Laura with her chest out,

Ó thaobh an chláir de agus an Ghaeilge de, like, ceapaim bhí sé iontach go raibh an dátheangachas ann agus is léir, ceapaim, like, daoine nach bhfuil an Ghaeilge acu b'fhéidir beidh níos mó suime inti théis breathnú air ach, yeah, bhí beagáinín díomá ormsa ar aon nós an méid Gaeilge a bhí le cloisteáil ach sílim go mbeidh níos mó leis na heagráin le teacht, like, is dóigh go mbeidh níos mó Gaeilge ag, like, na n-iomaitheoirí, na hiomaitheoirí? Yeah. Yeah. Um, like, roimh deireadh an chláir, hopefully. Tá súil agam. Tá súil agam, yeah. Bheadh sé go hiontach níos mó Gaeilge a chloisteáil, like, so. Bheadh, agus i gcineál gnáth-chomhthéacs. Ach chonaic mé rud amháin, bhí thuas ag cúpla duine faoi, bhí siad ag rá, oh, you've never seen the Gaeltacht like this, is bhí siad ag rá, uimhir a haon ní hé an Ghaeltacht, agus uimhir a dó, tá siad cineál, oh, ag magadh faoin choincheap. So tá cineál. tá cineál, feicim an dá thaobh ar nós go leor de na rudaí seo, like tá sé deacair an chothromaíocht cheart a fháilt agus tú ag plé le rudaí mar seo mar tá, daoine atá sa nGaeltacht, tá muid an-chúramach faoi so cheapas go raibh an comhrá sin thar a bheith spéisiúil. Cén áit a ndearna sí taifead air?

na Gaeilge de agus arís like fiú like an clár like ní ní like níl muid cur an aithne ar na daoine fiú ag an túús d'you know like an chéad eagrán Love Island like déanann siad VT like faoi gach duine agus like I know go ndearna siad é sin but bhí siad an-sciobtha so arís sílim go dtuigeann siad nach bhfuil ach I think like cúig nó sé seachtain de chláir acu gur féidir gur féidir leo a chur amach um so tá siad ag iarraidh bheith b'fhéidir níos sábháilte leis an sraith seo agus ansin má fhaigheann siad an darna ceann like ón méid gur chuala mé like tar éis an chláir an lá cheana arís like daoine nach bhfuil mórán Gaeilge acu nó nach bhfuil mórán spéise acu sa Ghaeilge tar éis an chláir bhí siad ag rá do you know gur thosaigh siad ag baint úsáid as an cúpla focal do you know leis na daoine sa teach i ndiaidh breathnú air so d'you know tá sin bíonn sin go maith go maith agus arís like bímse airdeallach má tá rud ar Virgin Media atá dátheangach níl sé iomlán dírithe orainn mar chainteoirí líofa tá sé dírithe ar na daoine nach bhfuil mórán Gaeilge acu nó nach bhfuil mórán d'you know muiníne acu as a chuid Gaeilge so sílim go raibh sé sin go maith go bhfuil sé ag tabhairt muiníne do dhaoine agus arís mar a luaigh tusa Lucy déarfainn toisc gurb é an chéad chlár go bhfuil siad ag iarraidh na daoine sin a mhealladh isteach agus ansin go leanfaidh siad ar aghaidh le níos mó Gaeilge a tharraingt isteach ansin sna seachtainí amach romhainn. Beidh sé spéisiúil agus tá súil agam go mbeidh muid ag caint faoin chéad eagrán eile.
Yes yes so mar a luaigh mé Táimid ag iarraidh, is dócha, sraith a dhéanamh as an gclár le píosa content a thabhairt ar ais. So beimid ar ais, tá súil againn an tseachtain seo chugainn, ní bhíonn a fhios againn riamh, táimid fíor-eagraithe mar dhaoine like fiú I don't think, ní fhaca mé sibhse ón. No, sorry.

Oibriú amach idir triúr. Tá muid ag iarraidh cloisteáil cad a cheapann sibhse faoin clár agus cad a cheapann sibh faoin coincheap seo agus muid á phlé. Yeah.
So go dtí an tseachtain seo chugainn, tá súil againn, fágfar slán libh agus de ghnáth, or mar is gnáth, bí dár leanúint ar Instagram at gael_gals. Tá Facebook againn chomh maith, yeah, gaelgals I think, agus